Amalawi tamvetserani audioyi pamene a mcp akupitilira kusambwaza a dpp. masana ano apa sindikuperekaso moni kwa wina aliyense apa ndingofuna uthenga wanga upite kwa a Namalomba ngati ineyo ngati mmalawi okhudzi- okhudzidwa ndi mmene Brian wafera a Namalomba mphamvu zokaletsa amalawi kuti a- afuna adziwe chimene chachitika kuti kodi wafa bwanji Namalomba mphamvu zoti amalawi asankhuleko zokhudzana ndi imfa ya Brian Banda A- a- ayitenga kuti mphamvu imeneyi kodi a Namalomba aphimbira chiyani chimene aphimbira kuti amalawi asachita asachidziwe a Namalomba musamaganize ngati kuti amalawi onse 23 miliyoni ndi ana anu ayi muli pamenepo chifukwa cha amalawi muchoka pamenepo nthawi ina iliyonse chifukwa cha amalawi omwewa nde chifukwa kuti muli pa udindo lero mumutenga ngati mmalawi ndi tishu toilet paper ofunika asankhule china chilichonse chimene uh, mmalawi aona chimene chikulakwika ndi boma lanu la dpp ndi utsogoleri wanu a Peter Mutharika anthu afuna adziwe Brian Banda wafa bwanji

chosamulengezera kuti wadwala wapita wachitidwa admit ku chipatala nchiyani lero mukuti ayi amalawi asankhulepo zokhudzana ndi imfa ndi imfa ya Brian mubisa chani a Namalomba pamenepa oo dzidzikomera mbuzi ukunda galu galaka kunda mbuzi omwe andikundira mbuzi yanga sititerotu ayi pajatu anzanu munthu amati akamwalira mosadziwika bwino sipaderapa chabe tichita mainquiry tichita kafukufuku ndi apaso ife tikuti ngati amalawife munthu uyu amathandiza tonse anali mtola nkhani wodziwa bwino ntchito yake wafa bwanji munthu mwadzidzidzi munthu mwamchita zotani muphimbira chiyani muti amalawi asankhule zakufa kwa munthu kodi inu amna- a Namalomba eh, eh, eh, Brian Banda ndi m'bale wanu ndi mng'ono wanu Komanso mutakhala akubanja sitidakaterotu ayi munafunika inunso mukhale mgulu loyambirira kuti ndidziwe chimene chaphanda chapha munthu ndiye mukuti amalawi asankhule ukuganiza bwanji iwe Namalomba iwe lero madokotala kungozemba kumapezeka aphedwa koma kuti fufuzani chiuthanthu wanji pamudzi pano mukuti ayi koma idakhala nthawi ya anzanu aja analitu pali mavuto pa chiganga bwenzi mudakayitananso wena anthu akunja aluya kaya odzafufuza zimenezi koma lero poti zikukuferani m'manja mwachuluka anatu mwambopherana nkhodzo koma mudziwe a Namalomba munthu ameneyu Brian Banda adakulimirani tikombira adakutipulirani kwa basi kuti mulowe mboma khalambanu iyi idzipeza ndalama zopitira ma private trip ndi Brian Banda uyutu Brian Banda kwa ife kuchipani anali msilikali anabweretsa kusintha ku malawi kuno za brian banda na amene adapangitsa kuti inuyo mubwererenso mboma munthu adakutipulirani osati masewera lero mukamati ayi sadasonkhe mmemo mmemo munkafuna asonkhewo wa mtundu wanji inu anthu a dpp ndinu asatane brian kwa ife ku dpp anali msilikali Munthu adalengeza ameneyu kulengeza kwa amalawi kuti dpp ivotereni dpp ili right lero mwapha nde lero mutapha muti ayi osafufuza aa sititero zimenezitu zifufuzidwa ndipo mmalawi mwini wake adziwe chimene chapha brian banda osatseka pakamwa amalawi inu osatseka pakamwa yayi lero mukuti ayi sadachite nawo sadasonkhe nawo mmemo mmemo wa amako mmemo womwe ati asonkhewo munthu kusasonkha mmemo nkuti munthu amalengeza nkhani zokomera dpp mpaka namudawina boma kusasonkha mmemo kumene mumanenako nkuti lero eni ake amalawi akuti adziwe chimene chapha munthu mwachangu motere musanalengeze matenda mwalengeza maliro padzana mbc idatulutsa chikalata kuti abwana a peter apita kuchipatala mozemba mukuti yesi bwanji woulula mwakamkalipira munthu o- bp yakwera munthu wafa kodi wopha munthu ndani inu anthu a dpp okay ngati adalengeza zabodza zokhudzana kuti ati pulezidenti wadziko atuluka pano ali kumalawi kuno Peter ngati ali kumalawi kuno pamaliro pano bwanji sapezeka chifukwa mwana ameneyu wamgwirira ntchito kwambiri peter yombwezeretsanso pa mpando pamaliro pano bwanji sapezeka lero munthuyo ali kuchipatala adapitadi kumene brian ofesi yake idalengeza kuti abwana adwalika apita kuchipatala mukukamkalipira ngati kuti munthu wosadapita kuchipatala munthu kumalawi kuno kulibe yayi chifukwa imfa ya Brian Peter adakhala kuti ali Malawi kuno anafunika apezeke ali pano chifukwa ndi anyamata amene adamuthamangira kwambiri pa galaundi kutipula kuti dpp ibwererenso mboma lero amalawi akudabwa kuti chapha munthu chani muti ayi osafufuza osakamba za imfa ya, ya, ya Brian tisayikambe imene o imfa ya Brian ndiye imfa imfa zinazi mukufuna kumakafukula mitembozi zimeneziya si imfa kodi inu amalawi maona ngati ana anu sudabereke ana kumalawi iwe kumalawi kuno iwe eh, 23 billion ada udanchita mwayi kupeza kaudindo kamene ulina- uli nakoko koma udziwe kuti nthawi imatha ikatha nthawi mukayambokolola zimene mwadzala osamadzati ayi sipadyera apa chabe mwalowetsa ndale kulibe zimenezo anthu oyipa anthu a dpp fokolo yes yes kuphimbitsa nyansi bwanji mukuphimbitsa chani apa mukukaniranji kuti anthu asakambekambe za imfa ya brian koma mufune musafune zikambidwa ndipo mufika poti ngati nkumanga mumangatu onse amalawi mudzilamulira miyala chifukwa amalawi afuna adziwe chimene chachitika nchani kuti brian afe mwadzidzidzi mutamkalipira kuti bwanji walengeza kuti mkulukuta moyo wadwala wapita kunja mukakalipira nyumba zowulutsa mawu muti anthu chilungamo azichipeza kuti nde tsekanitu mutseke kusakhalenso wailesi basi tizingoona kathu usiku anthu oyipa anthu a DPP koma muna amatu mwabisalatu pa chipande msanaonekere mudziwa soka Mdziko la Zambia, bungwe loyendetsa zisankho la Electoral Commission of Zambia layimitsa kaye ntchito yowerenga mavoti chifukwa cha chiwawa chomwe chabuka m'madera ena a dzikolo komwe anthu akuononga katundu ndi kuba voti. Zotsatira zosatsimikizika zikuonetsa kuti mpikisano weniweni kumeneko pa voti ya President uli pakati pa mtsogoleri wa dzikolo a Hakainde Hichilema ndi a Brian Mundubile omwe akuyimira mgwirizano wa Tonse Pamodzi. Mtolankhani yemwe tikuyankhula naye kumeneko John Chola wati zotsatira za chisankhochi zinayamba kufika pang'onopang'ono kuvota atatseka dzulo madzulo.

John Chola mtolankhani wa mdziko la Zambia. Bungwe la zisankho mdziko la Zambia pa malamulo likuyembekezeka kuulutsa zotsatira za chisankhochi lolemba. Alimi a ku Neno awalangiza kuti agwiritse bwino ntchito madzi pofuna kuchulukitsa zokolola zawo nyengo ya ulimi wa chaka chino omwe azanyengo ati ukumana ndi nyengo ya El Nino. Mkulu wa ofesi ya zaulimi m'bomali a Chimwemwe Bomba ndi yemwe wanena izi lero pa mwambo okhazikitsa ntchito za m'bwezera chilengedwe. M'modzi mwa alimi omwe anatenga mbali a Steve Donda anati kubweretsa alimi pamodzi kumathandiza kugawana nzeru pa ulimi. Kuchoka ku Neno, Steve Kalungwe walemba lipoti ili lomwe akuwerenga ndi Sibongile Zyambo. Mkulu wa ofesi ya za ulimi m'bomali a Chimwemwe Bomba wati pomwe dziko lino likumane ndi nyengo ya El Nino, alimi achilimike popeza njira zabwino zosaononga zachilengedwe zosungira madzi. A Bomba ati pofuna kuti izi zitheke, alimi akuyenera kusamalira mitsinje, madambo ndi malo ena omwe kuli madzi kuti athe kuchita ulimi wakasakaniza. Mutu wa chionetsero chathu chaka chino ndi dontho la madzi lililonse ndilofunika tiyeni tisamale magwero a madzi tithane ndi kusintha kwa nyengo tilime bwino ndi kukhala ndi chakudya chokwanira wapampando wa khonsolo ya neno khansala joseph chiphaliwali wati anthu ambiri mbomali asiye kutentha nkhalango mwadala komanso kuwotcha makala ponena kuti izi zikukolezera kuonongeka kwa chilengedwe chifukwa cha program imeneyi ndiye kuti alimi athu athandizika kwambiri poonako kuti ti- ti- tikoza munda mwathu moyambirira nsangansanga kuti mvula ija kaya ibwera yochepa kaya ibwera yochuluka komabe tikadzala kofu- kofulumira kwa nsangasangawo ndiye kuti tipindula nazo kwambiri alimi athu apindula kwambiri apeza za- cha- cha- chakudya chokwanira mmodzi mwa alimi komanso omwe amasamalira za chilengedwe steve donda wati kufika kwa alimi pamodzi kumathandiza kugawana nzeru pa ulimi ndipo amatha kulumikizana ndi mabungwe othandizira pa ulimi. Pa mwambowu mabungwe ndi boma cha msanga pano pomwe akatswiri a zanyengo alosera kuti mvula igwa mwa njomba kamba ka mphepo ya El Nino. Mkulu wa ofesi ya zaulimi m'boma la Lilongwe a Miriam Mkumwenda wati ofesi yake ikulimbikitsanso kugwiritsa ntchito mbewu zamakono Pofuna kuti maanja akhale ndi chakudya chokwanira, iwo anena izi lero pa mwambo okhazikitsa ntchito yolimbikitsa kusamala nthaka ndi ulimi wa mthilira omwe wachitikira mdera la TA Chimutu. Mmene tikumveladi chaka chino season tikuyambayi akuti tikhala ndi El Nino ndiye tikuona kuti tikalimbikisa alimi athu kusatila maulangizi osiyanasiyana amene taonesa chaka chino alimi athu azakwanisa kukolola madzi ochuluka minda mwawo komaso manyowa amene apangidwa Alimi adzakwanitsa mwina kuthira manyowa ochuluka zimenenso zingadzathandize kuti ndi mvula yochepa anthu adzathenso kukolola zochuluka kuti adzakhale ndi chakudya makomo mwawo komanso ngati dziko tidzakhalebe kuti ndi chakudya chokwanira. Ife lero ngati Lilongwe District Council tikupanga launch mwambo umenewu ndi oti anauyamba koma panopa wafika pachimake kuti kwa amene sanayambe akapitirize kupanga zinthu ngati zimenezi chifukwa ndi zofunika kwambiri pa ulimi wawo kuti adzathe kukolola zochuluka a miriam mkumwenda mkulu wa ofesi ya zaulimi m'boma la lilongwe ndipo mlimi wa mmudzi mwa mkolongo mderalo a chikumbutso justin anayankhula motere ndi ulimi waphindu kwambiri chifukwa pa chaka timalima katatu ulimi wa nthirira ngosiyana ndi ulimi wa vula Ulimi wamvula sumapindulitsa kwenikweni chifukwa mvula nthawi zina imagwa yochepera, imapezeka kuti mbewu zimene analima alimi kumunda zatani, zapserera. Koma madzi omwe ochepawo anabwerawo ngati atsakamira m'mitsinje mwathu tiyenera kukagwiritsa ntchito ndipo ulimi timalima katatu wamthirira kusiyana ndi wamvula. Panopa mukulima chani ndipo zinthu zikuyenda bwanji? Mmene zilili mukuyembekeza phindu lotani? Apapa ndikulima kabichi Pa kota eka kabichi nikadzala mwina mitengo 3,000 ndimatha kupeza phindu lochuluka chifukwa ndikamgulitsa K800 ndiyenera kupeza ndalama osachepera 2.4, 2.4 ndikachotserapo zimene nalowetsa ndikukhala ndi ndalama 1 point chakuti miliyoni, 1,600,000 chakuti sauzande ndipo ndikwanitsaso kulipira ana kusukulu, ndagulakoso njinga, ndili ndi nyumba komaso moyo wanga panopa unasintha. a chikumbutso justin mlimi wa kwa mkolongo mdera la ta chimutu m'boma la lilongwe mukumvera nkhani pano pa zodiak ndipo madzulo ano muli ndi ine tesha kagwada segula tisanapitirire tionenso mitu yake mulipoti lathu lapadera chisomo chingwalo akubweretsa poyera kukula kwa vuto la kuchepa kwa akatswiri othandiza pa nthenda za zotupa ku nkhope ndi mkamwa mdziko lino Akuluakulu a zaulimi m'dziko lino ali ponseponse kuchenjeza alimi za ng'amba kutsogoloku ndi momwe alimi angayipewere. M'dziko la Zambia mwabuka chiwawa chokhudza zisankho ndipo bungwe la chisankho layimitsa ntchito yowerenga mavoti. M'zamasewero, Karonga United yayitanitsa mphunzitsi wake wamkulu a Audlow Makonyola kuzokambirana zokhudza m'mene timuyi ikuchitira. Tsopano ndi nthawi ya lipoti lathu lapadera sabata ino. Chiwerengero cha anthu m'dziko la Malawi choposa 20 Kumbukirani kupanga subscribe pano pa Bakili Muluzi News TV kuti muzilandira nkhani zosiyanasiyana zimene tizikonzerani pano. Tiyeni tionanenso mu video inayo.